ka kọọrọ gị akụkọ ọ bụrụ na ime ntị n'ugbo na ndị mmiri ezukọchago ka kọọrọ m akụkọ ejekwa m anọdụ ọdụwe ndị mmiri ezukọcha na ike nga ndị nwe egwu ha niile abịarutegwo kedu ibe ma na-ekwu n'elu isi gị ime okwu bapụrụ n'elu isi gị o ime okwu bapụrụ n'elu isi gị o n'izu niile ndị iro gbara na nkịtị o n'ọnwa niile nara na nkịtị o ndị kere ije ọjọọ

kekwe tie ọ bụrụ na nkwube kwucha dị eke abụọ ese ka ị malụ oderi ndị ma mgbe ihe okwuro ndị nkwado ọlọgụ ụba ka ibele jebubezie oke mmanwụ debe udego debe ude ebinye nwude oke mmanwụ debe ude na-ebinye nwude okwu nna anyị kwuru kwuchago ụhọ dị n'ihe ọ bụrụ ozi emecha pụta ile nenebo oke mmanwụ debe udego debe ude ebinye nwude aja ni tuwe bụrụ aja nụ nye aka gị ji ihe ibe gbara ọbara ọkụ nne do na-ekenu na oke mmanwụ debe oke mmanwụ debe oke mmanwụ odogwu gburu agụ igbo na-ekwere mmanwụ ike ojoto niile na-ekene oke mmanwụ uwe mmụọ kwuo oke mmanwụ dike terete

nata na-ejighị ibe kedu ihe onye iji abụo kedu onye iji abụo ekwuo na ama na ọ ga-emecha bụrụ onye nara n'iyi okwu ezie mana ba amazi ibe chineke ji wee karịa anyị onye ilo gbaba bọọlụ gbacha tupu e were isi wee nye goolu emesọrọ ha na onye bụ goolu na ahụghị na akụrụba tukwurugbo mmanwụ igbo be anyị o obodo bịanụ nene obodo bịanụ nene obodo bịanụ nene nene nenu nene nenu ike ojoto niine 2021 anyị nọ n'ime o ndị mere amara karịrị akarị ndị kwuru okwu nsọ ha niile karịrị akarị ndị nyere gova ji azụ ọbịa ha niile karịrị akarị ndị biri moto karịrị akarị o ndị mere oge dịka nne o ma mara amarụ na 2021 anyị nọ n'ime ya na ụgwọ gị na-abịa okwu onye rụwa ọrụ n'aka chineke rụtụ ruo mgbe o ji akwụ ụgwọ kwa ka o siri were rụwa 2021 anyị nọ n'ime ya

oke nwa a na-agụrụ be anyị o ịbụ naanị ibe m ji nata ndị mmiri oke mụ na ndị dị ndị pụta ilo ka nkwube ka ndị dị ndị nụrụba oke m jere na mmiri kpote ejere na mmiri kpọrọ oke mgbe m wee natawo sị ka igbo be anyị nụrụbawo na-ekwo dị keteghete na-ekwo dị keteghete na-ekwo dị keteghete

ma 2021 anyị gbabalụ n'ime ya osimiri ga-ebutelu gị ego okwu gị na ndị mmiri e ga-esetụrụ ya ha na nke ebe ego na-abịa ọ kwa mkpamkpa ndụ kwasị na ọ ka mkpamkpa ọnwụ mmanwụ ọ kwa mkpamkpa ndụ karịrị mkpamkpa ọnwụ mmanwụ ma mara amara na ndụ gị ga-eto ogologo ijebe n'ihe ọma dị ihe o ị nara ihe ọma dị ihe onye siri ite n'ọkụ o onye were ji wee nwee n'ite wee sikwasị ite n'ọkụ ma ọ mazi mgbe ji ji were ya n'ọkụ orerikọ ji na mmiri abụlụ ofu ọ bụ eziokwu mana onye siri ji n'ite na-adụ ya azịza na-adụ ya azịza ka ọ manụ mgbe o jiri ihe o riwe ulu dị na ji o oke nwanne m obodo eribe n'ulu dị na nwa ba mụrụ ee obodo eribe bụ ulu dị na nwa ba jefuru wee juo nwa ba ji ewe jugbo mgbe gboo gara aga obodo eribebe uru nwa o obodo eribebe uru nwa o obodo eribebe uru nwa na-ekene ndị ike Ojoto na-ekene mmụọ pụrụ apụ na-ekene alụsị o ndebi ya anya kpata oyi awụba m o wee jụọ ajụjụ kedu ife kpata oyi na wuru m o o wee bụrụ na aja na-ebinye n'ime ọkụ ibe aja na-agbanụ m n'okwu o

na nwata akarịsịgwo ọgbọ ya o ike Ojoto ebutegwo ike o na-ekene ụlọ ike Ojoto na ike a nara n'aka o ike Ojoto mmanwụ tetata nwoke tete mmiri oke ọgwụ e na-ekwe mmiri oke ọgwụ n'ire gwara mmiri n'elu igbo na-ekwe mmanwụ na-ekwe mmanwụ na-ekwe mmanwụ na-ekwe mmanwụ igbo na-ekwenụ mmanwụ na-ekwenụ mmanwụ ịma ụkwụ na South Africa ị ma ife mere ndị ichie Ojoto niile wee buru ụzọ wee jebe South Africa ịkwadobe ịna kwanye na alụrụ nta bilie naba South Africa jee chere gị na nnata gị ị na-abatalụzie edurube nwaba wee duna ya obodo wee duna ya ebe ọ ya-eje ịkwadobekwa nnata bata ka bụ ọtọ bịa n'ụlọ cheruko o mere wee wee ka ndị ilo si iwu aka ha mmanwụ abụwo mmanwụ abụwo igbo na-emenwo igbo na-emenwo igbo na-emenwo igbo na-ekwebụ mmanwụ ebutekwanụ ugo oke nwanne m ebutekwanụ ugo ije gị na chukwu na ihe emechaba niile ọnwụ ejeghị ahụgo oke nwanne ebutekwanụ ugo nkata gị na oche bụ ụlọ uwe igwe dị uwe oke nwanne m na ije emechaba nchawo izu gị na chukwu ọnụ ya ka ije na-eme o ndị ichie kwadorugo ndị mmiri kwadorugo Ajana kwadorugo ana obi kwadorugo oke nwoke ibe ịgbalite ya atụ

nke bụ ego na-abịa ide igwe ga-abịa n'ime mmụọ na-arịọ Chukwu ogologo ndụ gị na ahụ isi ike kpekpe anụ m ise